ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata bụ maka ezinụlọ ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị na-eto eto ma nwoke ma nwaanyị i nepụ anya kịta ị ga-afụ na social media ihe na-afịọ ebe niile bụ agbamnkwụ wedding agbamnkwụ wedding mana i nepụ anya adị ihe dịka ọgụ mmadụ gbara akwụkwọ gbaa nkwụ nwaanyị adị dịka mmadụ ọgụ mmadụ mere ihe mmemme alụmdi na nwunye iji wee malite ezinụlọ mgbe o si tata na-aga n'ahọ ise o nwere ike ama eruzi mmadụ iri na ise wuwere ezinụlọ ha ọfụma o nwere ike agbasaa kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ezinụlọ ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị nwaanyị ma nwatakịrị nwoke na unu na-amalite ibido ezinụlọ ọfụ ihe onyonyo a nụwa bụ maka gị nọrọ ọfụma gee m ntị n'ọnụ ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka iji wee wuwe ezinụlọ gị wuwesie ya ike ọ tọọ ntọala ihe dị mkpa abụghị ịgba akwụkwọ ihe dị mkpa abụghị ịgba nkwụ nwaanyị mana ihe kachasị mkpa n'ime ihe niile ahụ bụ ka i wube ezigbo ezinụlọ ka ezinụlọ gị bụrụ ihe kwụsiri ike ka ọ hapụ ihe ihe e ji amụ amụ ka ọ hapụ ihe a bịa echi a na-arụ gị aka arụ ezinụlọ gị aka aka ọjọọ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi ya ebe na ị na-abanye dịka di na nwunye ọfụ ọ ka mma na ị tọrọ ntọala lee ka ezinụlọ m ga-esi wee dị ihe a bụ ihe ndị m chọrọ ga na-eme n'ezinụlọ ee eh, tutu ụmụazị ọ bụ nwatakịrị abịa tutu ụmụaka amalite bataba buru ụzọ wuo ezinụlọ gị wuwe ntọala wube ntọala nke ndị oyibo kpọrọ to lay foundation ọ dị ezigbote mkpa ịtọ ntọala ezinụlọ o nwere ike isihọ na ezinụlọ dị mma wee pụta o nwere ike ezinụlọ gị abụrụ ezinụlọ mere arụ ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha mere arụ ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-anụ ọgụ ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-akọta ọnụ ihe eji mara ndị ezinụlọ gị ha na-erote iro ihe ndị a bụ ihe na-adịghị mma eji ori mara ezinụlọ gị eji ịgba ama eji ịsị asịrị kedu ihe ọjọọ nke eji mara ezinụlọ gị ka gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwatakịrị nwoke gị nwa bụ nwatakịrị nwaanyị ka ị na-eje malite ezinụlọ nke gị ọ dịkwazi gị n'aka ịsị na ihe ọjọọ niile a eji wee mara ezinụlọ m si n'ime ya pụta ọ gaghị eso m wee banye n'ezinụlọ nke aka m a ga-enwe mgbanwe aga m agbanwe afa ezinụlọ m ihe ndị a agaghị eso m bata ezinụlọ m ka ụmụazị m ga-amụta ka ha nwere ike wee soro ntọala nke ị ga-atọ n'ezinụlọ gị wee too ọ bụghị iwu bụ na onye ọbụla si na ezinụlọ na-adịrọ mma na ezinụlọ ya ewuokwa ezinụlọ ezinụlọ nke ya ama adị mma mba ọ dị gị n'aka site n'ike nke chineke ị pụrụ ịgbanwe aha ezinụlọ be nna gị ka ị na-abanye n'ezinụlọ nke gị ị pụrụ ịgbanwe ezinụlọ gị ahụ ọ bụrụ ezigbo ezinụlọ ihe m na-ekwu wee bụrụ gịnị ọ bụrụ na ị na-amalite ezinụlọ ọfụ ihe onyonyo anụwa bụ maka gị ka ị na-enene ya kpanye ụka binye aka n'akwụkwọ o nwere ndụmọdụ ị chọrọ o nwere ụzọ ị chọrọ ka esi wee gbazie gị gị onye na-amalite ezinụlọ gị ọfụ n'etiti gị na di gị etiti gị na nwunye gị dere anyị akwụkwọ dere m akwụkwọ aga m enyere gị aka wee gbaziere gị ka ị ga-esi wee wube ezinụlọ gị wee dịrị gị na mma ezinụlọ gị wee bụrụ ihe kwụ chịmchịm ihe kwụsiri ike ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ na-amụ ọ ga-abara gị uru ọ bụkwa nwanne gị nwaanyị mama ndị Igbo General ekene m gị gị onye ọ masịrị inene ihe onyonyo a ekene m gị gị onye na-anụ olu ihe m ji wee na-ekwu ya bụ ị ga-ebu ụzọ wee mara ihe ị chọrọ onye ọbụla bụ mmadụ nwere ihe na-amasị ya o nwere ihe ị chọrọ o nwere ihe na-amasị gị o nwere ihe na-anaghị amasị gị ihe ndị ahụ na-anaghị amasị gị ị gaghị ekweta ka i jiri ya wube ezinụlọ gị ma ihe ndị ahụ na-amasị gị ọ bụ ihe ndị ahụ ka ị ga-agba mbọ were ya wube ezinụlọ gị dịka ị na-abanye n'ezinụlọ ọfụ dịka unu na-amalite ezinụlọ ọfụ gbaanụ aro di na nwaanyị kedu ihe ndị ị na-achọ kedu ihe ndị ị naghị achọ kedu ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ ihe ezinụlọ gị ga-abụ maka na ọ bụ ihe ahụ i kwenye na ezinụlọ gị ga-abụ ihe a ka ụmụ gị ga na-esoro ụkpụrụ ya dịka ị tọrọ ntọala ahụ were akwụkwọ were ihe e ji ede ihe depụta ya unu na-aga na ije alụmdi na nwunye ị nọọ nọọ jee n'akpati gị igbe gị jee jee weta akwụkwọ ahụ i dere nene taa unu banyere alụmdi na nwunye nene otu ahọ nene ahọ ịbụọ ahọ ịtọ ihe ahụ unu dere n'akwụkwọ unu a na-eme ya ebe unu na-eme ya kedu ka alụmdi na nwunye ije alụmdi na nwunye unu si wee dị rute na mgbe ahụ ị nenere ya ọ ga-enyere gị aka i depụta ya tinye ya n'igbe gị ọ ga-enyere gị aka iji wee na-aga n'usoro kwesịrị ka ezinụlọ gị nwee nwee ike bụrụ ezinụlọ a ga-eji wee maa atụ yanwa bụ ihe m chọrọ ịgwa